Foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma bamakɔ ni tebe sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na mali jamana marabagaw ye brigade spéciale dɔ bila sen kan yaasa an ka dugujukɔrɔ nafolo n'o ye minnu ye olu bɛ se ka lakana cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sanubɔyɔrɔw la nin kunnafoniya in dira ka bɔ anbako yɔrɔ la araba min ye marisikalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ n'an bɔra yen nɔ mɔbitikaw fɛ yen nɔ an ka mali finitigiw n'o ye lɛfamaw ye olu sera ka min ye dankarikɛ bamaci camanba de la min kɛra araba marisikalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ayiwa nin waleya min filɛ nin ye Eh, an ka finitigiw fɛ a kɛra u ka eh, sanfɛ kɛlɛcɛw de fɛ awa gosili ninnu ni olu kɛra a kɛra kɛrɛnkɛrɛnniya la Jafarabɛ ale mara kɔnɔnaw la kunnafoniya in y'a jira k'a fɔ ko bamaci camanba de ye awa dankari kɛr'u la min ye an ka mali finitigiw fɛ u ka nin sanfɛ kɛlɛ in sababu la halisa an bɛ to jamana kɔrɔnyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la gawo ale mara kɔnɔna la araba min ye marisikalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka finitigiw ayiwa halisa u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin kɔni kɛra eh, sababu fana ye min ye bamanci a bɛ se sigiyɔrɔma tan ɲɔgɔnna ma u ka ayiwa sanfɛ pankuru misɛnnin minnu n'o ye eh, duroniw ye duroni minnu bɛ yen n'u bɛ pɛrɛn n'o ye eh, kamikaziw ye a jirala k'a fɔ an ka mali finintigiw sera ka duroni tan sigiyɔrɔma tan ɲɔgɔnna k'o tiɲɛ Awa nin drone minnu filɛ n'o ye eh, sanfɛ eh, drone misɛnmaniw ye awa a jirala k'a fɔ ko bamaci eh, minnu bɛ n'a bɛ f'u ma ko eh, gatiw n'o u nun turulen bɛ ayiwa bamaci minnu bɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko ɛfla awa u tun bɛ fɛ ka min ye eh, bamaciya wale de ta ka eh, ɲɛsin awa sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ min filɛ n'o de tɔgɔ dalen bɛ Firun Ag Alansar la ɔ ko min ye Mali finitigiw sera ka nin doroni ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ n'u ka wulikajɔw ye. Bamakɔ Mali faaba la a jirala k'a fɔ ko sugu min bɛ ni bɛɛ b'a dɔn suguni kura la ayiwa nin Ala la jarabi y'a sɔrɔ min ye tasuma jeni ye kasara o ye a sɔrɔ Kasara in kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko eh, sugu in kɔni ɲɛda bɛna kurakuraya sugu in bɛna jɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min n'ale bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna ale de ye kunnafoni di k'a fɔ sugu kɔni bɛna jɔ eh, ayiwa eh, ko kura ye ka ɲɛda kura di a ma a jeninen kɔfɛ N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga mali kɔkan minisiri minnu bɛ yen ni olu bɛɛ ɲɛsinnen bɛ awa diɲɛ petroli ko ani kuranko ma n'o ye ayiwa jamana wolonwula min setigi jamana wolonwula min bɛ yen n'o ye G7 ye awa minisiri minnu ɲɛsinnen bɛ petroli ko ma k'u ye eh, ɲɔgɔn ye awa eh, marisikalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ka kuma walasa min ye fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ eh, cogoya min na taji n'o ye petrɔli ye ale min ni o maralen bɛ o bɛ se ka bɔ ka di walasa ayiwa tajiko gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na. farikolo ɲɛnajɛ eh, siratigɛ la min ye eh, iran jamana ye ale min ni gɛlɛyaba b'a kan eh, nin wagati in na gɛlɛya b'a ni lamerikɛn jamana ni ɲɔgɔn cɛ ɔ iran jamana de y'a lase k'a fɔ ko ale sen tɛna ye farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ntolatan ntolatan min n'o ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ka ntolatan ye ni dɔw b'a dɔn coupe du monde la o min bolodalen bɛ ka bila san 2026 in na awa min yɛrɛ kan ka kɛ lamerikɛnw ka jamana kan n'o ye etats unis ani canada fɔɔ ka taga se mexique ma Ɔ Iran y'a jira k'a fɔ ale kɔni sen tɛna ye nin senna ntolatan in na. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na, aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔw la, aw k'an bɛn don nataw la.